Mụ na di m fụlụ na bank ebe m na-alụ ọlụ. So this man wee bịa fụ m like ya mụ nnọọ sị na ya chọrọ ịnụ m. Nwa kwelu ka mụ na ya na-abụọ kwụrụ for one year anyị wee nụba di na nwunye. Ọ sị m nne na before nya abata na di ya na-azụ afịa na ọ sị na ọ na-azụ afịa o. Na ego na-adị ya n'akpa mgbe fa na-akwụ o.

nya abọdarọ ọ sị m nne di ya na ọ nọ nọ ọ sị ya nya bunye ya 100k emesịa ka ya nye ya nya enye di 100k ọ ga-asị na ya ga-etinye ya n'afịa o emesịa ọ ma nye ya o a na ọ nọ nọ nọ after 3 months or 4 months again ọ sịkwa ya nya nyekwu ya 100k again or 200 na ya ga-enye ịmagonu mmadụ na-abụọ ka dụ so much in love ha amụtabe nwa ha ka nụsoro di na nwunye ọfụ nya enyekwu ya ọ sị m nne na ihe a bụ nke ịtọ o bigoli ego mana ọ kwụrọ ya ọ nọgidezie one day wee sị in fact ka ya gwa ya eziokwu na ọ barọ ulu ya na-ana ya ego small small ya nwekwenu nsogbu n'afịa ya ịghọta na na ya na-agbabu China wee nwee nsogbu wee jizelu maka ya na ya ada agbazi na ya biko ka o bitelie ego na bank ọ bụrụ na o bitelie emesịa ka a kwụọ ya nya wee sị ego one ọ sị na 5m ya wee sị ya 5m kee ka a ga-esi just were ego 5m nye gị mba na ndị bankị ama nkwe ọ sị ya nya were ikike na bankị tinye na ọ lụgolu for 8 years because na ọ lụgolu for 8 years before wee meet enye o ya wee sị ya mba na ada emie like that nya ama mmie as long as na ego afụ ga-aba na account ya na afịa ka e ji eweta ya ọ sị m di ya na-insist na-edisturb ya ka a ṅụọ mmiri o kwerọ ka a tọgbọ iko ife a ee kwa mbọsị kwa abalị sọ ife a ka ọ ga na-akọ ọ fụrụ anya ọ nọkọ na-egbu emeli ọ sị m ya wee nọgide one day wee sị okay na ọ bụrụ na ọ chọrọ the money na ọ ga-eweta collateral ya ga-eji wee wetara ya the money na a ma nye ya enye freely na 5m ebuka o o nwerọ any properties this guy nwere ya ga-asị na ọ nke ya na ụlọ fa bi bụ ụlọ nna ya lụkwere ọlụ wee bịa ka nwụọ ịghọta na fa ebili under the decking ịwụ na amalụ na this guy wetara akwụkwọ ụlọ afụ nye ya sị ya nya welu wee mee collateral ka o wee wetali ya ego nya asị ya ee ọ sị yes nya asị ya na ihe a bụ the only thing ị nwere ya maalụ now as a wife na o nwerọ anything ọzọ and na ụlọ ọnụnwa bụ nna gị lụrụ ya kee ka ị ga-esi were ya nye ndị bankị wee bili ego ọ sị ya na ife ya chọzi bụ 10m ya achọrọzi 5m na-aṅụrụ ya iyi na ya ga-akwụ na ya ga-akwụ ya wee sị ya gekwa ntị o na bankị ada egwukwa egwu and na ama nkwụkwa o na ọ bụ na ị wetarọ this money na fa ga-ewekwela ụlọ gị lee and na bọsị i kwelu fa nkwa na ị ga-eweta elue na fa ga-ebido tinyebe ọma m n'enu ya ịghọtago na ọ mụtaba interest ọ sị na ya ga-akwụsị ya fa don't worry nke nwa nke nwanya tụrụ afịa na ndị Chinese nọ na-echie na ọ ka ya weta ego ọ sị m nne nya arịa n'elu rịa n'ana ọ jụ sisi were ofu ụnọ ahụ tinye o kekwana ihe a ga-eme ya wee welu the ofu ụlọ wee tinye wee bitelu the 10m wee nye ya na ife a nụzikwalụ bụ na bọsị di e jebelu obodo oyibo bụ china na ọ just ka a je fụ ha bịa that's it na afụrọzi di e in two days ọ kpọ nya sị ya na ya nọzikwa china ya wee tie sị ka ezi ka o si wee me ọ sị na ya bịazila fa sị ya ozugbo ozugbo ka a pụba na efe adịrọ ya ba afịa gote akwa paaki ya solu fa gaba Hmm. ya sị na o nwekwa ka ọ dị ka m message sendrala m ka m ịkpọ m na fon ozugbo ozugbo na ị kpọrọ m ọ sị ya na time adịrọ everything was you know rush rush ya wee gabazịa sị m na ọ kwa ya o

ya wee sị ya na ife fa na bank kwuru bụ six months ọ mụba interest one year i bido kwụba ụgwọ gị na bit na bit wee kwụsịa nya ọ sị ya na enwerọ ihe a nwere ike ime ya wee sị okay sendịbalụ m ego from ọlụ ị na-alụtanụ ka e wee na-akwụ ụgwọ ka a sịkwa shishi tọlọ this man no dey send ya wee mebezi investigation wee jebe n'afịa wee jee jụba ndị mmadụ ha wee sị na ọ bụrọ tata ka ọ chọbala ego ọ ga-eji so ndị Chinese afụ wee jebe China ọ kwa ị fụgo na ọ na-achọ ego since ọ fụrọ ego o wee fụ na ya na-alụ na bank wee bịa wee nụba ya ka a wee bitere ya ego dị enough iji wee mee travel eo ọ sị m nne ma mma nke bụ ọ chụpụrụ nwa agbọghọ afụ na be di e na hmm. na ndị bank abịago sị na ha ga-ewe the ụlọ na ọ bụrụ na ọ ga-enye fa 10m with obele interest mara ya n'elu na fa ga-ahapụrụ ya the ụlọ afụ ịghọtago na ehe ọ bụzalụ nya nwa nwe nya o gozielu the ụlọ afụ ịghọtago na ehe maka na ọ na-alụbu ọlụ ebe afụ mana ọ bụrụ na o wetarọ na fa ga-ewelu the ụlọ tinye ya n'afịa o onye ọbụla chọrọ igo ya o golie ọ sị m nne dị ya nwee this money ịkwụ this ụgwọ ọ nya kwụsịa nya ka this man nwelụ ụlọ afụ mana ife a chọrọ ịma bụ ka ya jee n'afịa jee jụọ ndị mmadụ e wee sị na ọ na-achọ ebe ọ ga-esi nweta ego o ji eje obodo oyibo wee sịalị ya asị o wee napụta ya that money wee welie jebe obodo oyibo na-agwaghị ya nwanyị na ọ gwara ya na o jele ịzụ afịa na o- o- highest 3 months ya bata o wee luzie kịta sị na ya enwetago ọlụ na ya nọgoro ya handlebazi anya ọ bụlụ gị ị ga-ego nya bụ ụlọ ị ga-akwụpụta ụgwọ nya bụ ụlọ maka na ndị be fa bịa na-asị ya nya kwụpụta ụgwọ the ụlọ ee na ọ dị ya ka ọ bụ na ọ nọzite ọ nụbakwa ya na ndị be fa sị ya nya ji nwayọọ hapụ ndị bank ka ha welu the ụlọ in fact nya jee divorce-ọ ya yes ka ọ nataba chọba di ọzọ na chukwu mere ebere fa aka amụtara nwa o than ịnọlụ na-eche nwoke ọ mara mgbe ọ ga-abata nya wee sị ka ya malụ ife ndị mmadụ do ee chei nya emee mistake nya echekwa na ọ loveụrụ ya nya amara na ọ maka ego ndị nya akala ịma mgbe o ji bido na-ebie 100 200 100 200 ee ọ na na-ewute ya na ọ ụlọ nna ya tara afụfụ lụọ because na ọ mara worth of ụlọ afụ ka o welu nye ndị bank mana ọ bụrụ na ya kwụpụta ụgwọ ụlọ kịta na number 1 this man ama nnụzi ya number 2 ụlọ ọnụnwa ka ga-adụkwa n'afa ya o ọ bụzịalụ na ya ewekwelu 10 million plus dashikwa di again a bụlụ gị kedu ife ị ga-eme from day one asị ka e ji bido this marriage maka na onye akwụrọ gị 100k afụrọ m ka ọ ga-esi wee kwụ gị 13 or 12 m ahụ ya taa na like ndị be fa na-ayọ gị sị gị ee gị ọ nata na ọ ga-akwụ nke nwa nke nwa I don't think so ọ bụrụ na ị ga-eme ya malụ na ị just na-ebinyekwu ego ọ ma nkwụ akwụ ọ bụkwanụ na ị chọrọ ime na ị chọrọ ịmove on nne m you move on that is all I have to say a na-akọ eli ee marriage abụkwuolu gamble now unu ejila ife m kwu wee judge ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ